Okerechi na Zere ana m ekele onye ọbụla na-esonyekwara m ndị na-alike ọ kachasị ndị a na-esharekwa asị m unu daalụ biko na-agba mbọ na-etinye ihe ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ na ọ bụ maka enyemaka gị ị sharekwa ka ị wee nyere ndị ọzọ aka maka o nwere ụfọdụ ihe ị nwere ike ị na-eme i chee na i ji anya gị mana i jilọ anya gị na ọ bụ ya ka oke ji wee were m wee na-akụzi ihe ndị a niile ka o nwee ike wee nyere gị aka ka i chee echiche banyere ndụ gị ka i chee echiche banyere onwe gị chee echiche banyere ihe na-eme n'okirikiri gị n'ụbọchị taa ka m chọrọ ịkọwara gị ihe ị malọ and ihe ga-enyere gị aka maka ọyị a ị fụrụ a na-eme eme maka na ọtụtụ mmadụ na ihe a na-emeziri ọyị bụ ihe a ga-erite n'aka onye ahụ ọyị bụ aka nni kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nni ọyị bụ ọyị o nwere ngịnwa ịgbaziri onye ahụ gị na ya na-ayị ụzọ onye ahụ gị na ya na-ayị ịgbaziri gị ụzọ maka na adịghị amacha ife amacha mana kịtazị bụ ụfọdụ na-emezi ọyị maka ike ihe ha ga-erite n'aka ọyị ha na ọ bụlọ maka ihe ha ga-amụta ma ọ bụ ka ha ga-esi wee nyere ọyị ha ha aka na ọ bụ ya na onye ọbụla ị meetiri n'ụwa a na-epay attention maka na o nwere ihe onye ahụ o nwere ihe chukwu zitere onye ahụ na ndụ gị ka ị mụta mana ọ bụrụ na uche gị adịlọ ihe a kawanye njọ na-emekwa until uche gị adụ ya gbaa mbọ na-eshare ihe nke m na-akụzi na-atụsasị ozi a na-agwakwa ndị ọyị gị ka ha na-esonyere m gbaa mbọ na-etinye ihe nke m na-akụzi n'ọrụ like ya na ọ ga-enyere gị aka na-echebe echiche banyere ihe na-eme na ndụ gị na ihe na-agba mbọ ka ọ dịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị mma ka o wee bara onye ọbụla uru hmm? biko tinye ihe m na-akụzi n'ọrụ na-echebe echiche ọ bụrụ na ị ka na-esonyere m ọfụụ gaa n'ihe ndị nke m kụzibụ na mbụ gaa na ị ga-amụta ihe na ya likekwa share gwakwa ndị ọyị ka ha na-esonyere m mgbe ọbụla ị like share follow m na ị ga-amụta ife na ihe m na-akụzi o buru- o buru ibu m na-eji nwayọọ arụpụta ọ bụrụ na onye ọbụla ị kpọrọ ọyị gị mana o nwere ife ị na-amụta n'aka ya ọ dị anọkata dụọ gị ndụmọdụ ma ọ gwa gị nna na ihe ahụ ị na-emekwa na o nwere somethings ị na-eme adịrọ mma and mgbe ị bịa neba anya n'ihe a ịfụkwa na ihe ahụ ị na-eme na ọ dịsịra mma onye a bụ ezigbo ọyị mana onye ọbụla nke ọ ga-abụ ịpụta ihe a nọ bụ ka erie ka erie iji ka erie ka ihe ọ bụ ihe ọma o nwere ike ịkpa alo ka ọ ga-esi wee dịrị unu mma n'ọdịnihu o nwere ike ịkpa aro ihe unu nwere ike ịrụpụtanwu maka na asị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ Ọ- ọ bụrụ na ọ dị akpata ụdị alo ahụ onye ahụ abụrụ ọyị gị o nwere ndị bụ na ha na-abịa gị nso bụ ka ha mee ka ka- ka ha je na-eme competition with you na compete with you na nzuzo mana ị gara ama ka ha na-ama ka isi eme ihe ha gasị ya a ga-anọkwa n'ihe a bịa n'iru gị na-ediscourage gị ha gazie n'azụ ha na-emekwa ihe a ha na-ediscourage gị na compete with you ndị ahụ abụrọ ọyị gị ndị a bụ enemy of progress ha na-achọ ụzọ ha ga-esi ka emee gị ka ị taba afụfụ ka ha nwa and ndị a niile ị na-afụ all these low vibration energy ba dị aga n'iru achọrọ m ka ịmụta ihe ọbụla onye ọbụla ime ide mara ụdị ọyị ị na-eme ọyị ọbụla anaghị akpa nkata ka ọ ga-esi wee dịrị gị mma ịrụgbo gị ịma ife ịmabụ ihe dị ụmụ ihe dị mma mara ife adịrọ mma onye ọbụla bụ ka erie ka a ṅụọ ka ọ nọ na ya nụ nna gbara onye ahụ ọsọ maka onye ahụ achọrọ ọganiru gị onye ọbụla ga-abụ mgbe ọbụla okwu nwaanyị maọbụ okwu ọgwụ maọbụ ịkọrọ gị akụkọ ihe ama abara gị uru ama enyere gị aka onye ahụ abụrọ ọyị gị onye ahụ bụ ndị osochi egbu ndị na-achọ ka ha kwatuo gị ndị achọrọ nke o nwere ike o nwere ife ndị mmadụ amarọ ndị ọjọọ anyị na-afụ all this witchcraft ha amatago ha fụ onye na-aga n'iru onye ife ọma ga-abịa onye bụ ha na-aga je gbanye n'ikuku chọọ onye ga-eme onye ahụ ọyị ka ha mee ka onye ahụ ghara ịga n'iru ka onye ahụ ghara ịmata onyinye o ji wee bịa ụwa ọ ife aka ọrụ ha so onye ọbụla gị na-emekọ onye ahụ nara adụ gị ọdụ ọ dị agwakwa gị na ihe ahụ ị na-eme na ọ dịrọ mma ma ọ gwa gị nna ne ka ị ga-esi wee mee mgbe inyekwe mgbe ị nekwara anya fụ na ihe a bụ ezigbo ife na ime ya na ọ ga-abalụ gị uru ehe ịmanụ onye a bụ onye gị gị na ya ga na-atụkarị alo onye a bụ ọyị ọyị abụlọ ka erie ka a ṅụọ ọyị bụ onye gị na ya ga na-atụkarị alo maka ọdịnihu ọ bụrụ ndị sị ka e rie na ka e rie ife ọ nọ bụ ka ka a ga-esi wee nweta ego a ga-eji ṅụ mmanya ma ọ bụ nwaanyị a ga-arị enu onye ahụ abụrọ ọyị gị onye ahụ ga-eme gị ka ị ga n'iru onye ahụ just chọrọ ikeep gị in dangerous cycle ọ ga-abụ ị ga-anọ ị na-agba n'okirikiri tinye ihe m na-akụzi n'ọrụ nee anya na okirikiri gị ụdị mmadụ gị na ha na-ayị ụdị okwu ha na-ekwu o nwere mgbe m nwere ụdị ọyị ahụ ife ha nọ bụ ka anyị ka a na-ekwu kedu ka a ṅụọ kee nwaanyị a ga-eme nke a kedu ihe dị otu a o nwere ike ịkpa gị ezigbo nkata o nwere ike ịgwakwa gị mana ife ọ ga-eme ọ fụ na ị na-achọ ịga n'ihu o bido gwawa gị mgbu na-ediscourage gị o nwere ife ị kwado chọrọ ị chọrọ ime o discourage gị na ya na-agwa gị na nna na ihe anụnwa na uche gị dịkwa ya ị na-ekpuchi i che na ọ na-adụ gị ọdụ ya mana n'obi na-eru ya elu because na ọ ma ọ bụ na ọ bụ na ị banye ya na ị ga-enwere ike ịga mewe ọfụma ọ ndị a bụ ndị o so chi egbu I have a lot of them I have a lot of them ma ndị nke m mechara nke nyocha nwere ike o nye gị ọ na-achọ ka ị na-ayọ ya ayọ o nye gị nwa nna ahụ o je kọọrụ ụwa na o nyere gị ego na ọ ya na-enye gị nri I know them mana abịakwa m ndị a niile ma ndị nke m kwụchiekwara ego ha back na i nye m 500 jee kọziarụ ụwa na ọ bụ gị na-enye m nri o ị ghọtago so onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe ghọta ndị a na-agwa gị ọ sọ ife ọ ma bụ ka e see anwụrụ ka a ṅụọ mmanya ị mago kee nwaanyị a ga-eje dinaa kere ebe ugwu ọ dị akpa nkata kee ebe a ga- ị mago kere ihe a ga-arụpụta chee echiche atụmatụ ọfụụ a ga-ewepụta nwere ike ịba uru n'ọdịnihu adụla afụta mgbu ndị ajọ ọyị ahụ achọrọ m ka ị gbarụ ndị ajọ ọyị ọsọ taa ka ị nwere onwe gị ka ị bido fụwa ife ọma nee anya na okirikiri gị mara ụdị ndị gị na ha na-ayị chee echiche banyere nkata gị na ha na-akpa n'ebe a ka ị ga-esi wee ma onye chọrọ ọrị na mma gị o nwere ndị ga-abụ ndị ọjọọ ahụ ha amagwo ihe ị ga-abụ ha amagwo ihe ị na-eme o nwere ike ha fụ ihe ị na-eme ọ na-agara ha nọ n'ime ha na-akpuo ma na-eche kere ka ihe a si agarụ gị ọ bịaba n'ego ọyị ị gara mụ na ọ na-acompete with you ọ chọrọ aga n'ihu ọ bịazi ọ na-ediscourage ya some things ị na-eme na-achọ ife ọ ga-eji wee mee ka uche gị ka echi- uche gị ghara ịdụ n'ihe ahụ ị ga-eme o nwere ike ọ- ife ọ ga-eme ife achọ m onye ọbụla chọrọ ime gị chọrọ ime gị ife ọjọọ ma onye ndị a na-agwa ọyị ọ ga-eji chọọ ihe ahụ ị na-alike ihe ahụ ị na- ị na-alike ọ ga na-aka were na-agwa gị okwu maka ya ị mago nne m na-akọta maka ya ka o mee gị ka uche gị ghara ịpụ ka uche gị pụọ n'ịtụ ezigbo alo n'ịkpa ezigbo ime ego ịtụbata atụmatụ dị mma ị ga-eji wee nyere onwe ya ọ ga na-achọ ihe ọ ga na-eme ka ọ na-edistract ya attention nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị okwu m na-agwa gị ife ga-enyere gị aka na-etinye okwu m n'ọrụ chee echiche banyere ihe mara ụdị ọyị ị na-enwe na ọ kwa ọyị na-edufe ọyị na ha nọrọ ebe a na-acompete with ị chee na mmadụ ka ha bụ ife ha na-achọ ka ị nọrọ ka ị na-ayọ ayọ ka ị na-ayọ ha ha bịa na-eturu gị ọnụ na ha mee nke a nwee nke a I know a lot of them onye ka m ji wee were uwe awụsa ha na-akụ jee wụọ ha na dustbin kpuchie ha maka na o nwerọ uru ha bara ha dị useless sọsọ ife ha nọ bụ ị na-eme okomoko n'ihe ha mụrụ ife o nwerọ ihe ga-enyere ha aka na ya emechaa ha nọkwa n'ime na-ata ahụhụ mana ha eme appears na ha na arụ dụ ha mana arụ adụrọ ha mara ihe ndị gị na ha na-ayị onye ọbụla gị na ya na-ayị mgbe ọbụla ọ na-etoru gị ọnụ gbara onye ahụ ọsọ ezigbo ọyị ife ife ọ ka na-achọ ka ọ tụpụta ezigbo alo ọ ndị ajọ ọyị mgbe ọ nọ na-etoru gị ọnụ na o mee nke a mee nke a na o nwere nke a nwee nke a ama ife ọ na-achọ bụ respect respect onwe lọ ka ọ na-achọ nwanne m tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ like ya share ya gaa n'ihe ndị nke m zipụrụ na mbụ ka ọ bụ na ị na-esonyere m ọfụ gba mbọ na-esonyere m na-akpọkwa ndị ọzọ ka ha na-esonyere m ị gecha egesi ihe ndị m kụziri tinye ya n'ọrụ chee echiche banyere ya na o nwere ụfọdụ ife ị na-eme n'ụbọchị nke taa ị chee na iche uche ị ga-eche na i ji uche gị eme mana i jirọ uche gị hmm? na-eche echiche ihe ọbụla ị na-eme na-eshare ya na-alike ya na-enyekwa ndị ọzọ aka na ọ ga-adịrị gị na mma daalụ